tinali pa zigawo ziwiri chigawo choyamba ndi chikhulupiriro chonse kuti no 45 minutes tikhala titamaliza

Zinthu zoti tikuzidziwa bwino lomwe. Tinawerenga ma chapter, mavesi angapo kuchokera mu chapter osiyana. And tinaona kunena kuti nthawi ah, yatsala pang'ono. Kapena kuti chitsirizo cha dziko chatsala pang'ono kufika. any time tikhala tikutsanzikana ndi dziko. Tinaonanso kunena kuti dziko likupanga shut down, tinatero eh? kuti no kutseka kwa dzikoko kwayamba kale batani lozimitsiralo analipinya kale Batani lozimitsiralo analipinya kale. Ndiye tinawerenga zambiri zokhudza zimene Mulungu anaulula kudzera mwa prophet uh, Mrs. White. Sio? tinaona kuti akuti pa anthu angati basi 20 olonga aliwosera aliwosa kuonzeka komanso sakutha kutha kuzindikira cha ndawala thamanga ndawala zimene tikupanga kuloyera ku msautso waukulu womaliza zimene ziyazo ndimakonda kuwerenga kuwawerengera anthu ndi ndawala tikapita m'baibulo timawerenga ku eksodo ndi nkhupeza choncho Apo Mulungu atawalangiza kuti azidya nyama ya nsembe ija, mwaikumbukira? Anawapatsanso langizo lina. Anawauza kuti, Mukamaidya nyama ya nsembe imeneyi, muzidya ndi zitsamba zowawa.

thupi ndi mwazi wa ndani wa yesu eh? koma tikapita ku, ku nthawi ya ana israeli tikapeza onera kuti mulungu adawalangiza kuti mukamadya muzikadya zitsamba zotani Ndiyeno naphunzira phunziro kuti oh, m'Baibulo muli zinthu zokoma zambiri kumene timadziwa masalimo mabuku okulimbikitsa okoma eh? very nice mateyu achina luka mabuku a- ake okamba za yesu eh? achina romans mabuku enaake amakhala ongokoma kuwerenga

Umatha kumwera mmimba mukatseka, kumwa, mmatani, kumatsegula, ndi mankhwala zinthu zambirimbiri, koma ndotani ndowawa. Ndiye Mulungu anatilangiza kuti tizidya zitsamba zotani zowawa, chifukwa zitsamba zowawa ndiye zimene zingakupulumutseni moyo wanu tatumani osamangowerenga zokhazo muzongo zimene mungomva nazo kutani kukoma kumawerengakonso zimene zikudzudzula munthu zimene zikutsutsa eti zimenezozo ndiye zimene zingakutengere munthu kutani kuchipulumutso

ndikuzokhala mneneri amgati chabwino ndiye tidakapitirira tisanayambe chigawo choyamba tisanayambe tingodyakonso zitsamba zitatu tikozolera zowawa sine

ndinaona eti akati ndinaona basi ndiye kuti sikuti akungolemba koma mulungu anamutani anamuonetsa akuti ndinaona kuti ambiri amata amanyalanyaza kukonzekera kumene kukufunika Ndipo amayang'anira nthawi ya, chani? mvula ya masika. Munamvako za mvula ya masika? Tizalandira mvula ya masika. Ndi anthu ambiri amayang'anira nthawi itiyo? Imeneyo ya masikayo. Akuti amayang'anira nthawi ya mvula ya masika kuti idzathe kuwakonzekeretsa kudzaima. pa pa tsiku la Ambuye, ndi kudzakhala pamaso pake. Ndiyeno akupitiriza motero, akuti, akuti, O, ndi ochuluka, otani, ambiri amene ndinawona ine mu nthawi ya nsautso. Hallo!

Kumwera. Anthu akumwera muno? Mulimo? Miliri kwa ndani? Ndizoopsa. Ndiye nchifukwa chani? Akuti ananyalanyaza kukonzekera kumene kukutani? Kukufunika. Chotero sakanatha kulandira mvula imene aliyense akuyenera kukhala nayo. Tikanyalanyaza kukonzekerako, mvula imene tikuyenera kukhala nayo sititha kuyitani? Kuyilandira. Imene ili mvula ya chani? Ya masika. Imene idzathe kuwapangitsa kutha kuyima pamaso pa Mulungu Woyera. Kuti tidzathe kuyima mu nthawi ya miliri 7, tikuyenera tilandire mvula ya chani? Ya masika. Koma tikanyalanyaza, mvula ya masika ititani? Itiponya. Mwayona nkhaniyi? Tikuyenera kukhala serious monga chalizi. Monga chalizi. Akuti amene angakane kukonzedwa ndi aneneri a Mulungu. Mukuimva nkhaniyi ndi kulephera kuyeretsa mitima yawo pota pomvera cha chilungamo chingati chonse Ndipo ali ready kukhulupirira kuti moyo waho wauzimu uli bwino kuposa mmene ulilidi, akuti afika mu nthawi ya kugwa kwa miliri, Hallo? nazindikira kuti amayenera kuta? kukonzedwa ndi kuta? kuwongoledwa ndi nda? aneneri? Koma sipadzakhalanso chani? Nthawi pamenepo yotha kutani? Yotha kukonzedwamo mwa njira ina chinthu zotha zatani? Idatseka. Komatu izi akambazi mwina muziyesa ngati nzakutali. Izi sizili kutani? Sizili kutali. Anthu azindikira posachedwa kuti hii nthawi yatithera. Akuti sipadzakhalanso wansembe wowaimilira. kuwatetezera pamaso pa ndani? pa Atate. Tikhale serious. Sichoncho? Tikhale serious. Tomaliza. Akuti ndinaona kuti palibe olo mngati mmodzi amene adzathe kulandira nawo chitsitsimutso chija kapena kuti the chani the refreshing imene ili mvula ya chani ya masika Akuti pokhapokha atapeza chigonjetso, muziimva nkhaniyi, pa chota chobwezeretsa chilichonse zimene zikutibwezera mbuyo, tipezere chani chigonjetso, mabodza tipezere chigonjetso. kukamba zoyipa za anthu ena tipezere mafilimu osakhala bwino tita tipezere chigonjetso zinthu zimene tikuonera mfoni mwathu zosakhala bwino tipezere akuti tikapanda kupeza chigonjetso sitidzatha kulandira cha kapena kuti they are refreshing Ndiye akuti chi- okay, akuti pokhapokha tapeza chigonjetso pa chobwezetsa chilichonse pa kuzita kudzikweza kuzita pacha chikondi cha za za zapa dziko lapansi ndi pacha maona olakwika aliwonse ndi choda zoyipa chilichonse mwenje ine Mulungu afuna chigonjetso machimo anga onse koma ndinapa anthu akuya kuti tizingochimwa pakanezona kubwera zibwera sarana kumwa mwana bwinobwino ndiwochenjera ndiwochenjera amatinamiza kuti sitingapeze chani chigonjetso koma si zoona pamathero pake anthu ambiri amaona ngati kuti sangagonjetse chimo ambiri sitinadziwe zinsinsi za kugonjetsa chani chimo Timaona ngati kunena tchimo ukhoza kugonjetsa kungoti ndaganiza basi ndigonjetse aa zimasowekera mphamvu ina yachani yapadera kaya tumvana kaya umafunika kuti mphamvu imeneyi munthu uzilandira tsiku ndi chani ndi nde umakhala mchigonjetso kudzera mphamvu iti imeneyo osati iweyo Pa tokha sitingakwanitse zinthuzi. Kaya tumvana kaya. Koma umafunika munthu uzibatizidwa ndi Mzimu wa Mulungu tsiku ndi chani? Tsiku ndi tsiku. Ndi pamene ungapeze chigonjetso. Koma sungalandire Mzimu wa Mulungu tsiku ndi tsiku ngati ukunyalanyaza pemphero. Hallo? Ngati ukunyalanyaza kuwerenga Baibulo. Hallo? Ndiye chifukwa timanyalanyaza zimenezizi, mphamvu zimatitani? Zimatisowa. Mzimu Woyera sakhala ndi ndani? Ndi. Ndiye na kenako timapeza kuti tikuvutikabe ndi chani? Ndi machimo. Ambuye atithandize eti? Ambuye atichite chifundo. Okay. Ndi zambiri zimene ah, tichite nazo tsiku la lero.

tiajambulire nawonso anthu apange nawo si choncho ya Mam- mamawa nkhani imene tikukambirana lero lonse the general theme ya tsiku la lerolo ndikuti tili muchani tili mu zomaliza zenizeni za mbiri ya chani ya dzi- ya dziko lapansi Ti- tidalowa kale kungoyambira chaka cha 2020 chija dziko linayamba kutsanzika Anambiri sanachizindikire, komabe chikutani? Chikuchitika. Tikumvana kodi tili mkatikati mwa zotsiriza za dziko. Iyi, iyi ndi study payokha, tsiku limodzi silinakakwana, chifukwa tinakatha kuona Mateyu 24, nkukambirana za zizindikiro zina ndi zina zimene zili pa Mateyu 24, zimene zili mkatikati mochitika panopa.

tinakatha kuonetsana kunena kuti kungoyambira chaka cha 2020 zinthu folo zimene anatchula yesu kunena pachawo zakhala zikuchitika komano pa scale yapaderadera at a worldwide chani scale. kunayamba covid si mwa kuti covid inaphunzitsa chani

analosa kuti mwina zakudya chikwenda chisowe koma mulungu mwa mchifundo chake akumagwira mphepo tikumvana kaya akuzigwira kuti anthu akololabe mbatata mulunguzi gawa chaka chino siyochi zambirimbiri koma chimenecho ndi chifundo chabe posiyana wapa mulungu angana kumbali kuti anthu inu muku mukuseweretsa bwanji koma zizindikiro zifolo zi anatchula yesu khristu zinayamba kuchitika mwapaderadera zinayamba kukulirakulira ndikumapanga affect dziko lonse kuyambira chaka cha 2020 Kungoyambira nthawi imene ijayo tikhoza kutsimikizirana abale ndi alongo kuti tinalowa mu zotani? Mu zotsiriza zenizeni, kapena kuti in the closing cha things of chani? Earth's history. Zokha zikuchita kuoneka. Yesu ananena kuti mtengo mukhoza kuudziwa.

siyayitali kwambiri ndikukhulupirira choncho kenako tikatseke ndi mbali ina yachiwiri i think kwambiri namba 3 muno titseka ndi mbali ina yachiwiri the fourth industrial revolution The fourth industrial revolution nde chapter 1 cha study ya lero kumvana kaye kodi akati industrial revolution ndiye kuti chiyani hello eh industrial revolution ndi chani kuna zina zinjirizi koma zina zimene zina masomeni zikuuzana zikudaula Akuti industrial revolution ndi technological chani changes kapena kusintha kwa zinthu kumbali ya nkhani ya chani technology technology inonso mukuidziwa eh? ndi akuti ndi technological changes zimeneno akuti imachita introduce uh, njira zatsopano novel ways Njira zatsopano zogwirira, chani, ntchito ndi zokhalira zimene zimasintha, transform, eti? Zimasintha dziko. Ndiye kuti industrial revolution ndiye kuti kumakhala kuti kwabwera mwanjira ina mwachidule, mosa, mosa, mosa. Kut kuti nkhani ikhale yoopsa muimvetse mophweketsa nkhani titero. Industrial Revolution ndiye kuti ndi kusintha kwa technology kumene kumabweretsa njira zamakono zogwirira ntchito ndi makhalidwe ndipo imapezeka kuti zikabwera zimenezozo dziko limatani? Limasintha. Mwandipeza? Silikhalanso lakalekale lija.

Dziko linasintha, tidalowa mu chigawo china. Kenako kunadzabwera ma chani ma machine ma akuti mass production line zo machine zo kupanga katundu mwachangu mwadzo zimeza ngati mmene mapirintira newspaper muna- munazionapo zimangoyenda zimapepa zambiri zikungolemba kunduwe Second, imeneyo ndi second industrial revolution. Kunabwera zinthu ngati chani? Magetsi. Kusintha kwa technology kumene kudasintha dziko. Tiz- Abale tsatirani kumene tikulowera nayo nkhani cholinga tizitsatirana. Kenako akuti kunachitikanso third industrial revolution. imene kunabwerano machani makompyuta matransistor ndi machipi zonse izi zizindizo za zimenezi machipi machachani mkati mwakemu kuna zonse izi zamagetsi mukuziona apa zikuti foni ngati speaker mkati mwake mumakhala tinatake imene ndi third industrial revolution koma akuti panopa tikulowa mu chani fourth industrial revolution zimene akunena anthuwa ndi kuonetsa anthu moseka momo funso nkumati what is fourth, fourth industrial Revolution- revolution iyo ndi chani hello ifeyo iti ikusiyana motani ndi ma revolution a mbuyowa mundimvetsetse apa ndipo i

Ndiye tione kuti Fourth Industrial Revolution ndi chani. Ili ndi ikupanga Fourth Industrial Revolution isintha madera ambiri mwina tingoti wonse a moyo wa munthu kutipanga kaya kumbali ya ah, chilengedwe energy mafuta Chilichonse chimene mungachiganizirecho, sukulu, madzi, zakudya, tekinoloji, ikonomi, kayendetsedwe ka dziko, ndalama, mbali zonsezo Fourth Industrial Revolution ikhudzapo. Koma ndimafuna kuti ndikuonetseni zimene akunena eni ake. potiuza eni wakewo kuti Fourth Industrial Revolution ikuchita chani kwa munthu, ikuchita chani kwa munthu.

koma alimo muno ikumusintha munthu uyo kalekale zimasintha ndi makompyuta kandi chakuti kapena mwakuti koma kuti fourth industrial revolution kusiyana kwake ndi zina za mbuyozi, ija zina zija zimasintha zotani, zochitika zotizungulira, koma iyiyi ikusintha ndani, munthu. Ndi zimene takunena apa, ndi amene akuti
This is a source to uh, industrial revolutionist

Akuti genetic editing just as an example genetic editing ndiye kuti akukusintha munthu ma gene akukusintha chimene chimakupanga kuti iweyo ukhale munthu chimene Mulungu adakupatsa DNA eti kuchisandulitsa chimenechocho kuchisintha kukhala chinthu china.

Book imene ndinayankhula ija amafuna anene kuti amakuonera kuti covid 19 uyuyu ndi the great reset tikusintha dziko lonse hello amaneratu poyera zinthuzi koma a Seventh Day simufuna kutani kuona.

Akamadzayang'ana m'mbuyo ku nthawi ya COVID, akuti ndi adzakumbukira kuti iyo inali nthawi imene chilichonse chinasanduka cha digital. Hello? Chilichonse china, mudziwa zoti ndi matupi athu omwe afuna asandutse akhale a digital? Ah, mwendo wakhala thupi. Mulimo? Thupi lanu lidzilumikizana ndi network. fourth industrial revolution koma nkhani yonse ndi ndondomeko yatsopano new world nde thupi lanu lizilumikizana ndi internet azidziwa pamene uli nthawi zonse, chimene ukuchita, ngati ukudwala, chimashini chizokuuza kuti amaona poti inu mukuona mukuona ngati muli bwinobwino koma mutu wanu ukuwawa ziwoneka zoseketsa koma zikutani that's it

Surveillance uyu ndi wa wa kamera uzoti Yes, kukuonani. kukuonani eh, tinapereka chilolezo kuti azikuona pa nthawi ina kutilonda mwa njira ina azitha kukudziwa zonse zimene umatani umachita zimene akunena mkuluyu. all the time, not just in authoritarian regimes, but even in democracies. And maybe most importantly of all, this was the moment when surveillance started going under the skin. Akuti ndi nthawi imene no kukuunikaniko, kukuonaniko kunapita no pansi pa chani? Pa skin eti? Pa khungu eh? Pa thupi. Mwa njira ina atha kumakuunikanso chani? Mkati.

Munthu wina wa kumbali kuchoka ku Nigeria akhoza kukulowera mu foni mwako mwachinsinsi ndikupita ku Airtel money yako ndikukapanga transaction imene muja iwe osakutani, osakuzindikira ndikuzitumizira yekha chani, ndalama. Pachizungu imene ijayo akupanga zimenezo mobera kuti anapeza password yako nkukupanga zonse iwe osadziwa, amayitcha hacking eti, ndekuti akulowera motani, mobera.

tiona kubwera kwa panduwa zalulu malawi izi ma minister athu anationetseratu kubwera afuna abweretse pamodzi ah, te- mu- mukunena mo- mophweka kunena mophweketsa ndi nkhani imayakamba amunena kuti afuna abweretse pamodzi technology ndi thupi la ndani hello kuzibweretsa zikhale zingati zimodzi akuti kalekale zimakhala zotani zosemphana

Koma chakuthekera cholinga satanic akuti anthu panopa tu tikukwera tikudzuka akuti tikusanduka ngati Mulungu eti umulungu akuti kuti akuti umulungu kutilowa ayi si bodza la satana eti si bodza lomuuza satana hava lija kuti ukadya mtengowu ukhala ngati ndani mulungu Wodziwa chabwino ndi chotani? ndi bodza kumene chake. creation and destruction. We are really upgrading humans into gods?
Hello? Akuti we are upgrading humans into chani? Gods. Tikuwasandutsa anthu akhale ngati ndani? Milungu. Milungu titero.

Chabwino. So, mwachidule ndimayenda loko. Fourth Industrial Revolution ikutani? Ikumusintha munthu. Anena okha, eh? Akuti sikusintha zochitika zathu kwambiri. Mbali yaikulu inde zochitika zathu zisintha kuti so internet izilumikiza kuchita chilichonse kunyumba, kustovu, kaya ndi fridge zonse zidzakonekite to the internet.

Mbeu ya 5G ili tilidi kumalechelechе kumapeto kwenikweni. Ambuye atithandize. Cholinga cha satana kwa munthu ndi chabayenda loko. Ndingowerenga mwachidule kupansi na masudile koma ndingowerenga mwachidule. Akuti, but Satan has labored to obliterate the image of God in man. Akuti satana Akugwira ntchito kuti achotse, obliterate, ndi kuchotsa chifanizo cha ndani? Cha Mulungu. Mwa, mwa ndani? Mwa munthu. Chimene akufuna kuchotsa ntchito za satana. Ndi afuna alisinthe thupi lathuli lisanduke lina lina loti Mulungu sakulizindikira. Tikumvana kaya? Akuti it is Satan's determined work to destroy the moral image of God in man. Akuti ndi kulimbikira ntchito yake satana kulimbikira kwambiri kuti asokoneze fanizo la Mulungu uh, la chikhalidwe cha Mulungu mwa munthu. Nkhani yake ndi yomweyo. Determined to wipe out the image of God in man. Satana akufuna kutani? Kupanga cha wipe out, wipe out ndiye kuti kutani kuchotsa chifanizo cha ndani? Cha Mulungu mwa munthu. Ndiye akuti he works with an intensity of effort to hide God from view. Akuti not openly does he work, Sagwira ntchito motani? Moonekera. Amagwira motani? Mobisa. Inu moti ngati angakuuzeni kuti bwerani kuno tikusintheni matupi? Angalengezetse. Kuti pano tikufuna ti aliyense asanduke wa technology. Angachite zoona? Agwiritsa ntchito chinyengo. Hello? akuti sagwira ntchito, motani, moonekera, koma mwa secret, ndiye kuti mwa cha mwa mseri, mwa chinsinsi, mwa chinsinsi. Kodi Satana anazichitapo izizi mbuyomu? Nkoyamba Satana kufuna ku kumusokoneza munthu chifanizo chake kuchichotsamo chifanizo cha Mulungu mwa munthu uja aneneri ndikoyamba. Tiyeni tione apa kuti Um, akuti but if there was one sin ati ngati panali tchimo limodzi kuposa loposa lina limenelo lidapangitsa kuti Mulungu aononge m'bado umene kumakhalako madzi asanasefukire mwakumbukira m'bado umene uja wa nthawi wa nthawi ya Nowa eh? ati ngati panali tchimo limodzi limene lidapangitsa kuti madzi aja abwere akuti it was the base crime, linali tchimo lomachita akuti amalgamation kapena kuti kuphatikiza. Hello? Kuphatikiza munthu ndi cha ndi chinyama. Ndiye kuti nthawi ya Nowa zimatani? Zimachitikanso. Hello? Kumatenga DNA ya chinyama kuilowetsa ikhale mwa ndani? Mwa munthu. Pano akutengano technology. Eh? Hello. Mu munthu kaya utasanduke wa kompyuta. Anazipanga kwa kanisa lake. Yeye ndiye akuti ya kuti. Nthawi ina ija kuti madzi azibwera. Tchimo lina limene limachitika. Loposa machimo ena linali tchimo lomaphatikiza munthu ndi chani ndi chinyama. Ndiye akuti tchimo limeneli linatani? Linatani? Akuti which defaced the image of God. Linachotsa fanizo la ndani? La Mulungu. So mukatenga DNA ya chinyama ndi kuika mwa munthu, mwachotsa chifanizo cha ndani? Cha Mulungu. Munthu sanamulenge kuti azikhala ndi DNA yofanana ndi chani? Ya chinyama. Mwaiona imeneyo? Hey, hello. Kumatu mulimo muno.

Minister of information dzina lake limene mulionapo nanga ndichite kutchula si ndi limene mulionapo ananena kuti Malawi ili ready kupanga invest mu technology muimba kanyo to prepare Malawians kuti akonzekeretse aMalawi for changes that must be anticipated He, naima mtsogolo kuti uwonongoletseni pena pake. He, article yomweyi. Article yomweyi. Zimene analemba a minister. Article yomweyi. Akuti the Fourth industrial. fourth industrial chani revolution is expected to build on previous industrial revolutions

China cha digital ndi cha biological. Akuti zipangitsa kuti pasamaoneke kusiyana pakati pa zinthu za kuthupi ndi zinthu za ku za za computer za digital eh? Pasakhale kuchita kusiyana. Zikhale zingati? Zimodzi. Zikhale zimodzi. So akuti mu fourth industrial revolution Tiona kuphatikana kwa chani? Kwa technology, zakuthupi ndi za chani? Ndi za digital. Munakaona anthu akung'anda kudziko lina akumasangalala ndithu chifukwa choti apo akuma akukhala ndi ku Sweden, kodi ku Sweden aja ayamba kumayika ma

chimene angagwiritse kwambiri ntchito nchiyani? Ndi chinyengo, kunamiza anthu. Yesu anatichenjeza Mateyu 24 vesi 4 munthu asatani inu asakusocheretse. Chimene chitachuluke kwambiri ndi chinyengo, ndi zimene amachita anthu amene awawa. amayamba ndi golo amakhala ndi golo kuti akufuna ndipange chakuti nde akayamba ndi golo lija akalikhaziso kakhalile kufuna ndipange zaku zaku zaku ok nde nditani nde kenako amapanga create a chani a crisis mwina amabweretsa dala china chake vuto ne akalibweretsa vuto lija kenako amapanga offer the goal chimene akambiyana chija

katuni ndiye katuni yoonera anthu amaitcha simpsons katuni yotchuka ndithu komano katuni imeneyi imadabwitsa kuti ino ima zina ndi zina zimene zimaonetsedwa zimadzapeza kuti zachitikadi zenizeni hello anaonetsa trump ali president oo kalekale

amapanga create eh, chani crisis cholinga anthu alandire chani solution eh? Never zabalala amakambira za deadly virus eh? kuti tingo tiwapatsa nthenda yokupha inayake Wina, ah, sadandaula ati inayo iyi mu Britain. Zake ndiye zitha kuoneka motere. Ziko zooneka motere ndipo ikapo zonsezo. Sabene, sabene, tizira mbalina.

Hello? Ndiye ayipanga create crisis kumbali ya chani? Ndalama. Ikhoza kukhala crisis ya chani? Kaya ya chani? Chakudya. Kapena kumbali ya chani? Madzi. Kapena kusintha kwa chani? Amachita kupanga. Muyesa ngati zimachita mutawo, sizichita kwa ine. Muona ngati zongochitika zimene chazo. Ayi kumazana ayi machine masiku ano amatha kuti kugwe mvula yambiri kusagwe mvula. Machine ali nazo. Kungodina mabatani. Masiku enaake kuti mvula izingogwa. Pili pili. Amachita kupanga create a crisis. Takumvana ngati. kapena ikhoza kukhala kumbali yachani macrisis osiyanasiyana koma amakhala ndi cholinga choti anthu alandire solution so zona zake abale alongo tili mu nkhondo yachani ni nkhondo ya uzimu nkhondo ya moyo wanu satana akulimbana ndi chifanizo cha mulungu ena mukuti a ndeni mutatu zili Ena akuganiza kwambiri eti kuti ino ndi kuti ino nthenda ya mmodzi idi kapena kunena kuti inali yongo amadziwa kale ayayaya akuti a rothschild

Hello? Version yachiwiri. eh? Ndiye aku- ngati akuti the new era of human 2.0 ndiye kuti munthu uyu ndi wakalekale uja? This is a new human. Hello? Munthu wachani? Wanyowani.

iyi ndi cover page ya time magazine ya chaka chanji 1999 kale kale koma muone zimene anajambulapo kozi by the way ah, dna amene simunamuoneko amamujambula chonchi mvale hello dna ndekuti chidutswa cha munthu cha chimene chimakupanga ukhale munthu eh? zimene mulungu amachita kukumanga iwe maprogram amkati mwathu nde amajambula chonchi koma mukuona mmene amujambula dna uyu amujambula koma wazungulidwa ndi njoka kanga luli aphatikiza dna ya munthu ndi yachani

Hello? Apa ndi apa? Ehe. Aha, sikumu kwambiri. Nde akuti it turns humans imamusintha munthu into walking antennas controlled by cha 5G. Ndakubaka. koma mu nthawi ya kusadziwa mulungu anatani no de wafika ni 5G no wafika kupita patsogolo mukudziwa zinthu zambiri ziti tikanazipeza Baibulo limanena kuti where there is no vision the people perish. Inawerenga we? Pamene mwabisa prophet kama kama taile. So, muzeza zambiri titakati mwatimambela prophet zambiri zinakaziwika.

Nde akuti in most cases the drug changes form and location chan chan koma nthawi zambiri imakhala nthenda idakaliko angoisuntha ikakhale kwina nkumaoneka ngati munthu watani wachira. Hey. Tipite patsogolo tazimatoleka miliri. Kodi miliri ya matenda yapita basi yatha? Yapita le? Mkuluyu ndi Director General wa ku World Health Organization, bungwe lalikulu loyang'anira za umoyo pa dziko lapansi. Nde akuti this emergency is chani over kutanthauza ya Covid chani akuti Covid 19 watani akuterotu akuti now it's cha time to get ready for the cha mitsati tsono anthu amene odziwa kulanji kuti m- uyu ehe kubwera ina uja wamika pano kubwera cha wina atsogoleri sizinathe yesu anakuti These are the beginning of sorrows, ndi chiyambi chabe, zangoyamba. Hello? Akuti ndi chonchi mpakana Yesu kuoneka mchani? Mmitambo. Uyu ndi mkulu wa, wa Director General, uyo eh? Tedros.

Video ina anaipanga kale koma ndi pachizungu amati simulation. Simulation ndi chinthu chimene amapanga sewero amapanga sewero right? Koma sewero imakhala ikuonetsa ya mmene zingakhalire kutsogolo china chake chitachitika. Hello? Ndikhoza kunena kuti ah, kutachitika

ina imene ikubwera mu chaka cha 2025 hello akudziwa bwanji kuchita kuloza chaka chenichenicho amene amene ndiwo wina pano wamuuza kaya pati kubwera nthenda ina sindine ine ndikungoonetsa mavidiyo right

Ikabwera nthenda inayo ikamagogoda ndipo itani ibwera sikutinso mukayikire ikubwera. We must be ready to answer decisively, collectively and equitably.
Akuti tikhale ready nthenda inayo ikatani ibwera. Ndifuna ndikuonetseni ndinena kuti anthu awawa ndinakuonetsani chitsanzo cha Simpsons eh? Anaonetsa katuni kale kale movie isanafike koma anaonetsa kale kuti akhoza kupanga zinthu zolerozo iyinso ndi filimu ina then mungoyo iyi ndingoisiya kuti mungoona zimene zinachitika kenako Are you picking up? kenako